nke a bụ ịmatụ ufọ tv igbo ekene m unu igbo ndị be anyị ekene m unu nnọọ aha m bụ oge emmanuel nke matu 4 tv biko ọ wụ na ị wụ onye ọhụụ na channel a ana m anabata gị ebe o buru ibu ana m ekenekwa ndị ochie ee biko isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa wụ ee kedu ihe mere ee chukwu jiri chọọ ka ndị ọzụzụ atụrụ ya nwee ụgbọelu nke aka ha why god want pastors to own their to own private jets ọ ya wụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa ee n'ịga n'ihu ozugbo ozugbo maka oge adịghịzi ịga n'ihu one time ee a sị m kwuo ọ dị m ka ọ wụ ihe merenụ Ee, o ji dị ka ọ wụ iwu na ee, ndị ọzụzụ atụrụ anyị ma ọkwanụ ndị pastors anyị kwesịrị inwe ee, ụgbọelu nke ha a na-akpọ private jet ọ dị m ka ọ wụ maka nkwụcha ọ dị m ka ọ wụ maka nkwụcha wụnụ ihe bekee kpọ security ị ma sị na nkwụcha awụhụ ụjọ Ee, o nwekwa ike wụrụ na ihe merenụ o ji dị ka ọ dị n'iwu ma ọkwanụ ihe na-ewu ugbu a na onye isi nchụaja ọbụla ma ọkwanụ onye ọzụzụ atụrụ ọbụla a na-akpọ pastor kwesịrị inwe private jet nke ya. Ọ- a sị m kwuo o nwere ike ịwụ ihe dị ka o nwe ka ụwa si chọọ imebi dịka otu o si mebie otu e si mebie ya mgbe noah Eh, e ji mmiri wee wuchikọ everywhere so this time around ama m ihe nwere ike iji wee mekaa ya ụwa mana ọ dị m ka ofu ihe na-adị ha n'echiche mere ha ji ṅụọ iyi na pastor ọwụla gbagote elu ga-akawa ahụ na o nwee private jet ọ ga-awụ na ọ wụ na ụwa mebiwe ụwa mebiwe ka ha nwee ike iburu private jet ahụ fepụ mago planet earth a mebie ka ha nwee ike iburu private jet ha fepụ fega na another plane- planet so anyịnwa wụzi ị mago anyịnwa wụ ewu ha n'ọhịa na-aga church na-akwụ tithe na offering dị iche iche Eh, mmiri eburuzie anyị ma ọkwanụ mmiri erie anyị na ụwa nke anyị nọ n'ime ya ọzọ dị ka ibe o nwekwanụ ike wụrụ na ihe mere ee eh, o ji dị ka ọ wụ iwu na ndị ọzụzụ atụrụ anyị ga-enwe mm, ụgbọelu a na-akpọ private jet o nwere ike wụrụ na obi ha na-agwa ha na ọ bụrụ na ha nọ na ụgbọelu ahụ na-ekpe ekpere ịmago ha na oluwa anọrọ nso ha na-ekpe ekpere ahụ na-anụ ya ozugbo ozugbo Ee, maka na ha nọ maka na ha nọ nso ebe ha nọ nso ebe oluwa nọ karịa anyị ị hụgo ihe a uche obi m ma ọ na-asị m kwuo ee ihe dịka ọzọ dịka ibe ya nke bụ ọ bụrụ ihe dịka ịgbara ihe dịka ajọ mmụọ ọsọ maka ha na-ekwu na ee o nwere nnukwute ee, pastọ ma ọkwanụ onye ọzụzụ atụrụ ọ wụ an ọ wụ onye mba Amerịka mana agbụrụ ya si na Jew ọ wụ an American Jewish pastor o nwere mgbe o kwuru mgbe a jụrụ ya sị ya kedu ihe merenụ ndị ọzụzụ atụrụ ji e, e, e, aga na private jet gịnị mere ha ji azụzi private jet ugbu a ya sị na na ihe merenụ eh, o ji dị otu ahụ na eh, ịmago eh, ụmụ ụgbọelu ndị a na-efenụ na-ebu ndị mmadụ ịmago commercial airliners a na-ebu ndị mmadụ na ọtụtụ mmụọ ọjọọ dị n'ime ya mago na e nwe a lot of demons na commercial airlines so n'ọ nya nwa mere n'ọ nya mere ha ji azụ e, e, e, ụgbọelu nke ha a na-akpọ private jet ka sọsọ ha nwere ike ịnọ ebe ahụ ị hụgo so mana matụfọ bịakwa nyụọ ụdị azịza a na-ajụ unu ewekwana iwe unu ewekwana iwe na m jụrụ ọkwa ka m si ajụ oge ụfọdụ a sị onye ajụ ada efu ụzọ mana m jụọ nke a ọ wụrụ ofufu ka mmadụ fuo maka aghọtazị m nke na-eme eme na so m sị ka m jụọ biko ọ wụ na ndị ọzụzụ atụrụ ama ama gbagotechaanụ nwechara investment eh, ihe akụ akụ ihe enwe enwe eh, ebe a na ebe ọzọ so ọ bụrụ na ha na-adodge ajọ mmụọ dị na eh, eh, eh, eh, ụgbọelu nke na-ebu ndị mmadụ aga njem wụnụ public aircraft ọ bụrụ na ha na-adodge ajọ mmụọ nọ dị ya keekwana ihe mụa na onwe m wee mata ife ọ ga-eme mụwa ịmago mmadụ nkịtị lesser mortals gịnị ka m ga-emezi ebe ọ wụ na ha nwa anyị ji nwee nchekwuwe na ha siri ike ị mago oge ụfọdụ anyị na-ada echewe na ndị pastors a na oluwa na-azụ company ghọtara so ọ wụrụ na anyị nwa nọzi na-eche otu ahụ ọ wụrụ na ha sị na ihe ha ji na ha na-adọji demons dị na public aircraft ọ ya mere ha ji aga na private jet o nwee ka ọ dị ma ọkwa na a tụlekwa ya n'ụdị ọzọ eh, o nwekwara ike wụrụ na ekpere ha na-ekpe nwere ike o- o- o- o sighi ike iji ịma- ịga aga attack ya mago those demonic powers nọ n'ime commercial airlines ama ma maka ekpere ọ dị ka ekpere ha adị enwezi weight ugbu a maka ọ wụ na ekpere ha na-aka aka eche m na ha kwesịrị ọ wụ na ha bata n'ime eh, public ma commercial airlines ụmụ demons nọ n'ime ebe ahụ ọ wụ na ha gbafughị agbafu ha ga-erube isi nye ikikere dị n'ime ha ma ọkwa na ikikere dị n'ekpere ha na-ekpe ee eh, biko eh, eh, tutu a ma agawa n'ihu ịmatụ ifo ihe m na mụahụ ịmatụ ifo ihe m na-ajụkwa wụ ajụjụ unu aghọtahiekwala m bikonụ unu aghọtahiekwala m maka ị ma na o nwere ndị hụrụ pastor ha n'anya karịa Chineke ị ghọtala ọ maka ụfọdụ ndị a hụ pastor ha n'anya karịa chineke i nwere ike sị na chineke onye iberibe ha na-achị na-achị ka ndị ndị egbupụ egbuwara isi wepụ memory card isi ha tụọ ya n'ofu tụọ ya throw-in but ị nwaa anwa kwuo na pastor ha nwere ka o si gaa ije dị aṅaa ụdị attack ị ga-enweta ivi na ọ ka mma na i nwee spiritual attack than na ndị a mee gị attack ị ghọtala so ana m ayọ unu biko isi ala ikpere ala biko unu ejikwala m gaa mee isi prayer point na-agba ya na nna agba direct enweghị mana mee m isi prayer point mee m isi prayer point ma ọ iji m wee gaa na vigil maka eh, eh, eh, eh, topic nke ụbọchị taa iwu ji na m ga-ekwu nke wụ otu m si wee ghọta ya n'anya nke m dị nke wụ eziokwu o nwere ike adịchaghị m right mana otu a ka m si ghọta ya n'ebe m nọ ee biko nke ịtọ na ihe m na-ekwu ọ wụrụ na ndị ọzụzụ atụrụ anyị ọ bụrụ na ndị ọzụ atụrụ anyị o nwee onye nke n'ime ha ma o nwee ndị nke n'ime ha na-enweghị e, e, ihe dị ka ụgbọelu nke ha a na-akpọ private jet e, that means ọ dị enwe possibility na ọ wụrụ na o kpere ekpere ịmago ekpere ka e kpegara Chineke ka o nwee ike imere anyị something ma ọkwanụ ka ọ gọzie anyị ị ma na e nwere ike asị nke ọ dị nka prince of Persia nwere ike ịrush gaa n'etiti gaga blockuo prayers ahụ prince of persia ma ọ na-asị m kwuo ọ dị nke ọ na-aga arush jeje blockuo the prayers the prayers adịghị erukwazi oluwa aka ma ọkwanụ o nwee blessing e wetara ka e nye anyị prince of persia dịka na daniel aga ga blockuo ya mana ọ bụrụ na ị wụrụ pastor nwee private jet ọ dịkwa nke ọ na-awụ kama prince of persia ga-abịa n'etiti ụzọ bịa bịa nara gị e, e, e, blessings ma ọkwanụ ihe ndị ahụ oluwa weta ma ọkwanụ ekpere ị na-ekpere ya then i nwee private jet ị ga-eji private jet a wee fefee ebe ahụ prince of persia na-achị ọ wụ na-eche ha otu ahụ ịmatụ ife ọ na-ajụ edishọn i so wee chee like that ọ dịkwa nke ndị a a na-eji private jet a ha fefe ebe a prince of persia ma ụmụ ihe na-ablock blessing ma ekpere nọ ha fefe side ahụ ha gawazie almost eluigwe direct ebe ha na oluwa ga na-akụ e, e, e, ịmago kụwa na side ma ọkwanụ ụmụ ihe face to face ndị a so a na-eji efefie ọ dị nke ihe ọ ga-awụ maka o nwere ihe buru ibu na-akọwachabeghị m ọfụma na-aghọtaghị mana ana m ekwugodo ya dịka otu m si wee ghọchata ịma ghọta ghọta ya obere ọkwa ihe ọzọ a na-adị ekwu oge ụfọdụ a na-ekwu ya ọ dịka ọ na ọ dịka ọ na-atọ ọchị ma ọkwanụ ọ na ịmago ọ na-atọ amụ mana ọ bịa dịkwa nke o nwere ọ- obere eziokwu dị n'ime ya a na-akọwa na onye toro ogologo mago a tall man na onye dị mkpụmkpụ wụ a short man na ọ wụrụ na ha nọrọ kwụrụ na-ekpe ekpere na ekpere onye nke toro ogologo na-aka eru eluigwe ọsịsọ tutu nke onye dị mkpụmkpụ eruo eluigwe ụmụnna biko zagodo m ihe ọ dị ka ọ wụ eziokwu ọ dị ka ọ wụ eziokwu mana o nwere ihe ọ wụ na unu chetara gaa na my comment section ma ọkwanụ gaa na ah, na whatsapp nọmba m ka unu gwa m ihe wụ taịpụọnụ gwa m ihe wụ uche obi unu na ajụjụ a ekpere onye nke toro ogologo ọ na-ebu ụzọ eruo n'igwe tutu nke onye dị mkpụmkpụ eruo onye ọzọ m sị ka m jụọ bikonụ unu ewena iwe ee biko ana m anụ na ihe eji azụ e, e, e, ụgbọelu a ma ọkwanụ private jet ahụ a na-ekwu okwu ya ana m anụ na ihe eji azụ ya ọwụghị ego ego a na-eti na wallet ọwụghị ego a na-eti na wallet ọwụkwanụ ego obodo anyị ọwụ ego a na-agbanwe na ego ndị Amerịka a na-akpọ dọla maka na ọwụ na ijiri ego obodo anyị zụọ ya enwere ike paakị ego a na kọntena and a na-ebubadị ego na kọntena aka ga na-awụ so a na-ekwu na ịzụta ofu private jet ọ na-arun in millions millions of dollars maka iji zụọ ofu ọwụghị ịzụ ya azụ wụ isiokwu ndị a niile ị hụkwa na-azụ ya ha ma na ha karịrị okwu ha kotere a ma na ọwụghị ịzụ ya wụ isiokwu e nwere ihe a na-akpọ ma ịkwụ ma parking space ma landing fee ma tax ma asị ma airspace tax ma maintenance cost mago ụmụ ihe eji elekọta private private jet anya ma ọkwa na ewu na maka sọsọ ebe ị paakịgodịrị ya paakị ụbọchị ọbụla ebe ọbụla ị pakịrị ya na airport ọbụla ị pakịrị ya ọwụ na onweghị ego ọbụla o fu gị na the parking space o fugodu gị ihe dịka 100,000 naira maka ịpakị ya for a single day dịka otu anyị siri wee kọọ na emume na obi na m na private jet ị ga-ama ebe ha na-ere ya na ebe a kpọsara ya mana ịmago dịka akụkọ rute n'ọfịs anyị siri kọọ na ọwụ ụmụ ihe 100,000 a gbagowe per night na ọ ihe a na-akwụ maka ịpakị ya so mara na ihe a week pụtara ofu izu ma ọkwanụ ofu ọnwa ya pụtara ma ego ndị ọzọ a na-ada akwụgasị ma ịmago special taxes o nwere ọwụghị ịnya ya wụ isiokwu ma the pilot na-anya ya anya a gwa gị ego ole a na-akwụ pilot n'ọnwa ọ wụghị nwa ego ọ wụghị obere ego ọ na-arun into thousands and thousands of dollars and millions of nairas ego a na-akwụ pilot onye na-anya ya onye onye na-anya ụgbọelu ahụ maka ọ wụghị ịnọkata gaa na mile two ma ọ gaa ihe dịka upper iweka ọnịcha ma ọ na milverton na aba jee jee kpọta ofu onye na-anya ụmụ ihe mitsubishi ndị a ma ọkwanụ buses ndị a na-agba e, e, e, aba owere sị ya bịa bịa nya private jet awụkwa ofu ihe m gwakwa gị ọ wụkwa ofu ihe so ndị na-anya ya awụghị children ị ga-agụ ezigbote akwụkwọ tutu ị nwee ike a hapụrụ gị ofu sị gị nyawa so ụgwọ a na-akwụ ha buru ezigbote ibu ọ wụghị nwa ego ka a na-akwụ ha ego a na-akwụ ha gbagote ọ bụghị obere ego a na-ekwukwa na ego niile a na-eji azụ ma private jet a ịmago ma maintenance cost ma ihe niile ọ na-eri ọ bụrụ na pastor ma ọkwa na onye ọzụzụ atụrụ nwee ike ịgwa onwe nke ya eziokwu ọ gbarie ego ndị a ọ ga-echange lives of many of his poor members maka o nwe ndị na-abịa ebe ahụ every day ya na ịmago a pịa gị nọmba ịmanye aka na maba aka n'ime wallet you know maba aka n'ime wallet wepụta igwe tii ịhụghị ya na ego e ji azụ private jet a na ịmaintain ya i were ya tinye na ministry ma ọ na chọọchị sị ka i nyere ndị otu chọọchị ma ọkwanụ members na-abịa ebe a so contribute ego e ji zụkwanụ ihe ahụ ndụ ha ga-agbanwe ebe o buru ibu ndụ ha ga-agbanwe ọ bụghị obere ihe eziokwu ịmago a bịa o nwekwa onye a sị ya weta ego by force o mana ịmago na o nwere o- o- o- ịchọ ọkụ na-adị n'iche n'iche ị kwesịrị ịghọta ihe m na-amean ihe ọ bụkwa eme ụlọ a sị na ịmata ufe abịakwa ọzọ ma ọ na okwuo ịghọtara e nwe ụdị nọmba ọ ga-eme a pịa gị i weta ihe a na ihe bekee na-akpọ widow's mite e nwee change fọọnụ i were tụọ ya ịghọtara a na-ewere ụmụ ihe tithe ụmụ ihe offerings dị iche iche nna eh, o nwere nọmba ọ ga-eme a pịakata gị ụdị design ụdị aha ị ga na-anụ na offerings dị iche iche na chọọchị ị nọkata suspect onwe gị ọ dị ka eh, eh, ibido nyowe onwe gị enyo asịkwa gị na-enyo pastọ makwa ihe m kwuru onwe gị ka ị ga na-enyo hapụ pastọ i nyokwuzi onwe gị enyo apịa gị nọmba sị gị weta nke a iweta weta nke ọzọ iweta weta nke a iweta weta nke iweta ọ wụkwa fault pastọ ekwuo ya ọfụma ọkwa ịhụrụ onye ọzụzụ atụrụ ahụ ọ wụ fault ya maka o nwe mgbe ọkụ ọkụrụ egbe debe gị n'ihu si gị na ị ga-ewetarịrị ya so ya mere m ji si na oge ụfọdụ ikwesịkwara gị nwee inyo onwe gị enyo ma gị chekichaa ma ịdịkwa shọ na ịka dị nọmal ịghọtago ehe ebe ọ bụ na ịgbacha mbọ niile a nye nwoke ibe gị o ji eje eje welite aka na ụgbọelu na-efe efe unu piani ọfụma na o nwere ka ọ dị na ọka ọka o wee wụrụzie ọkwanụ mmadụ ga-ekwu ya o. so abịazi ọ dịka na ọ- ọ- eh, eh, ọ dịka ego eji ementenị ihe a ọ ka mma iji na-ementenị ya karịa iji wee chenjie ndụ ndị ahụ na-abịa chọọchị sokwanụ weta ego eji azụ ihe ndị a unu tụlekwanụ ya ọfụma ọ. unu tụlekwanụ ya ọfụma ọ ka mma n'ọwụ n'uche m si lebagodo anya na ndị otu ma ọkwanụ members of the church na-abịa chọọchị o nwere ndị buru ibu dị a na-ahụdị ihe oriri rie mana ha uche ha na-agwa ha na ọwụrụ na ha bịa ebe ahụ ọwụ na pastọ kpeere ha ekpere na ihe ga-agbanwe na ndụ ha enwezi ike a na-ele anya eh, kama ihe na-agbanwe ihe ọ dịka ọ na-atọnụ atọnụ the other side ịhụgo ya asịkwa m mmadụ ewetakwana ihe na chọọchị ma ọkwanụ nyere pastọ ya ihe but ihe ọ na anyị na-eme n'ụwa anyị kwesịkwa ịdị na-eme nakwa echeki ịhụrụ ya ee abịakwa ịgwa onwe anyị nke bụ eziokwu ọkwa unu hụrụ ndị ndị a rụrụ ndị ọcha rụrụ ụgbọelu anyị na-efe ma private jet o ma commercial jet ọkwa ofu ndị na-arụ ya ị hụ most of the engineers most of the aeronautical engineers ma scientists wụrụ ndị kpakọrọ ọnụ wee rụọ ụgbọelu a na-efe efe imerime n'ime ha imerime n'ime ha amaghị Chineke imerime n'ime ha ada eso ụzọ Kraịst imerime n'ime ha ada aga chọọchị imerime n'ime ha ekwetaghị na Chineke dị ana m ekwu ndị arụrụ ụgbọelu ahụ ndị pastọ sị anyị ha na Chineke na-azụ kọmpin ndị a rụrụ ụgbọelu ha na-eji efeli imerime n'ime ha amaghị chineke imerime n'ime ha ada aga chọọchị ka ọ fọzikwa ikweta na chukwu dị so ọ bụrụ otu ahụ nke nke wụ na eh, pastọ nwere ike ihe o ji ọ gaghị aba commercial airlines ịmago public eh, eh, transport airline wụ ka ya na mmụọ ọjọọ ebe ọ na-adodge mmụọ ọjọọ ka ya na mmụọ ọjọọ ghara imeet ọ ka mma na ọ ebe a ka ha kwesịrị ịdị na-aba o kwesịrị na commercial airlines ka ha kwesịrị ịdị na-aba so that ọ wụ na ha baa ebe ahụ ikikere dị n'ime ha mmụọ ọjọọ ọbụla nọ n'ime the airline onye ọbụla ọsọ even nke gbawa o chefuo akpa ya na fon ya na ihe o ji bata n'ime the airline ọ na-agba na-agbasi ike ọ kaghị mma na ebe a ka ha kwesịrị ịdị na-aga ka a na-achụsị ụmụ mmụọ ọjọọ ndị a na-ada erube isi ọ ka mma na ọkwa na-asị m kwuo o nwekwa ike ihe m na-ekwu ihe m na ha akọ ihe a nwee ike ọwụ na ọwụ ya nwa oge ọ ka mma na ebe a ka ha kwesịrị ịdị na-aga a na-aga ebe ahụ mana ọwụ na e mechakwa ee ndị ahụ rụrụ public airlines ọkwa ha nwa rụrụ private jet ofu ndị ahụ hụkwara nụrụ ihe ahụ inspiration ha ji rụọ tụkọta nke a na nke a na nke a mekọọ ya ọnụ most of them na-amaghị chineke wụ ndị a wụ ndị a wụ occultic people so many of them many of those engineers ị na-ele anya many of those scientists ị chọọ ga ga agụ akwụkwọ about their lives ga study about their lives most of those ndị anyị na-ele anya ọtụtụ n'ime ha na-amaghị chineke many of them dị occultic ọ ndị ọ ha nwa rụkwara ofu ụgbọelu ahụ e ji efeli ọ ha nwa rụrụ private jet ahụ spirit inspire n'ime ha ma spirit ha ji arụ ọrụ n'ime ha ji rụọra gị ihe ahụ ịpịa ya ọfụma ya na spirit nke ị na-eclaim ọ wụ nke i nwere ịmago ntụ ụmụ ihe pastọ ndị a awụkwa ofu nke a dị iche nke a dị iche o nwekwa ka ọ dị na onye amaghị chineke onye ada-eso ụzọ kraịst rụrụ gị ihe gị na ndị otu gị ga-eji na-ama aka onye ka ibie maka even iche ego dị na naijiria na ịma iwere pastọ na-enwe private jet ee eh, ịnọkwa na airline o ịnọ na airline ọ bụrụ na ị nwee private jet ịnọ na airline mana ọ bụrụ na ị na-eme plan ọ dị ka ego iji chọọ ịzụ ya just ọ fọrọ ebe 2000 naira ka o zuo

so ka a hapụgodo ebe ahụ ka ọ jụọ oyi ee biko dịka otu o siri dị achọghị m ka ihe onyonyo a gbuo oge achọghị m ka e gbuo oge na ihe onyonyo a ka ọ dịgodu m otu a n'ọnụ ka m gakwanụ gaa gụrụ isi bịa unu nwa na onwe unu unu lekwanụ vidiyo unu agụrụkwuo nke unu ịghọtala emeka anyị mitie na comment section biko unu echefukwala subscribe to Imatu 4 TV commentịa nụ werenụ videos a share ya kere ikwu na ibe gị ma nyekwa ma enemies o nwee onye ma ihe ga-eme echi o nwere ike ichenji ọnọdụ dị iche iche so dịka anyị si ekwu unu gaa na notification bell unu eprese notification bell anyị na-enwe vidiyo ọhụrụ kwa ụbọchị mọnde ọbụla igbo kwenu igbo kwezuonu ibe anyị ekene m unu ka ọ jigodo oyi